Ine ndidzapitirira kuwayimirira anthu osauka pakana chilungamo chiziwike chifukwa ku Malawi kuno anthu amene amavutika kwambiri ndi anthu osauka ndipo amene amakhala ndi ufulu ndi anthu olemera amene ali ndi ma connections. Lero ndilankhula nkhani zikuluzikulu ndipo ndikudziwa kunena kuti amene amadana ndi chilungamo akwiya kwambiri koma amene samadana ndi chilungamo akondwera kwambiri. ndipo zili ndi iwe uzitenge kapena usazitenge lero ndipereka moni ku chipani cha dpp komanso boma limene lili kusogozedwa ndi chipani cha dpp ndiperekako moni kumenekoko tikamakuwuzani kunena kuti inu tasinthani sistimu takolopani m'bomamu Sitimangonena kuti tadya chamba kapena kufuna kulankhula kapena kuwada anthu ena ake. Galu samaluma mbuyache olo utatenga nyama ndikumpasa galuyo kuti idya ukadya umulume mbuye wako sizimatheka galu samaluma mbuyake. Padakafunda padajiwisa galu ndipo pang'ono ndi pang'ono a dpp mukapusa you are losing the plot zimene zachitika zulo kumakhoti. ndikutulusa anyamata azikwanje muyitanise meeting ya emergency muzifuse kuti kodi zimene zija zikuthandauza chani zikuthandauza kuti timu yanuyo muli mapuleya amene asali yanu munthu sumasewera mpira ndikumanena kuti tili ndi timu koma enawo ali mapuleya okuti si yanu pang'ono ndi pang'ono ngati simusamala izi zachitika zulozi muzaziona koma tikamanena mwina timakhala ngati mwina ndife anthu achamba mwina kusaphunzira konko koma ziwani kunena kuti m'malawi muno muli anthu ophunzira kwambiri ndipo anthu ophunzira aonese aonesa kunena kuti ziko lino akhoza siku lina kuzaliyika pa mavuto chifukwa monga mmene zachitikira muja kumafunsa kuti kodi namiwa sanamenyedwe kodi namiwa pamene anali paja sipanawotchedwe magalimoto kodi ku Mponela anthu sanapwetekedwe ku parliament anthu anyamata azikwanje sanapite ndikukalowa ku parliament malo obisika malo amalamulo olesedwa ndikukaonongako nanga pa area 18 anthu ogwira ntchito za boma amene amachita demand masalari abwino komanso welfare yabwino sanapangidwe chipongwe nanga anthu sanalesedwe mademo ndikumafunsa zimenezozi kunena kuti ndizoona kuti a learned judge angalamule kunena kuti anthu amene wawa atuluke ndipo asadzamangidwenso pakana mu januwale khoti izayambe kuwunikira nkhani zawo mu januwale kodi anthu ngati amene ajawo ngati amapanga makani ali mu unyolo kuli bwanji akatuluka kunja uko akapanga zotani kodi mboni zili safe bwanji kodi m'malawi muno anthu ali safe bwanji mukuziwa kunena kuti nthawi imeneja kunagawidwa mfuti kodi mfuti zimeneja zili ni ndani m'malawi munomo sitikuziwa kuti tikupanga build generation yanji chifukwa pang'ono ndi pang'ono ndiye kuti zikuonesa kuti aliyense akazuka akhonza kupanga china chilichonse opanda wina wake kumufunsa malawi is slowly becoming a lawless country imene munthu wina aliyense akhonza kumapanga china chilichonse olo kupha munthu akhonza kukatulusidwa ku khoti chifukwa chokuti majaji athu ndi anthu o- ophunzira kwambiri koma ziwani kunena kuti kuphunzira sizionesa nzeru ndi chifukwa chake mwina zulo lijaso mwaona kuti ku blantyre wawina ndi uh, jomo osman amene amatengedwa kuti ndi op- osaphunzira amene wapangidwa ridiculed amene wanyozedwa ziwani kunena kuti kuphunzira sikusonyeza uleadership zimene zachitika ku blantyre kuja zitipase phunziro kunena kuti m'malawi muno muli mavuto ambiri koma muona kuti amene ali patsogolo ndi anthu ophunzira koma anthu ophunzira akulephera kuti athetse mavuto amenewawa and zimene zachitika ku makhoti zija it is an issue imene ikuyenera kuti inu a dpp ndi leadership yanu muiyang'ane with a critical eye chifukwa pang'ono ndi pang'ono you are losing the plot muziwe kunena kuti system iyi siili bwino even olo ku america even maiko ambiri otukuka pamene anthu alowa mboma amasintha system ndi kuyikamo anthu awo inuyo ngati zimenezi simuzipanga muziwe kuti zikuvutani kwambiri ndipo zvu- ziko ili likuvutani kuyendesa chifukwa mulimo ndi adani amene mukuona ngati ah, ndi a- ndi anu kapena mukufuna kuti muyendese zinthu ati mwasimati koma mukuzipweteka ndi zomvetsa chisoni kwambiri apa zaonesa kunena kuti anthu amene ali connected ndi anthu andale ndi amene ali safe muno m'malawi koma munthu amene sali connect, ndi connection ndi anthu andale ameneyo am- ndiye kuti ali pa mavuto oopsa mundende mwathu muli anthu amene sanalakwe china chilichonse koma anthu olakwa akuchita kuoneka ndipo umboni kumachita kuuona kuti ndi uwo Osakhalanso zokambirana, lero inuyonso a boma muli ndi vuto makamaka a polisi, mukutenga milandu yaying'ono ing'ono imeneyoyo yokuti is bailable ndikumapita nayo ku khoti mo- malo mokuti mutuluse milandu yeniyeni kumanena kuti ah, titulusa joker mawa titulusa joker mawa zosatira zake ndi izi and milandu imene ijayo mukapusa imene ijayo yalowa mphepo mmene zatere mujanso the hype is going not to be there chifukwa chokuti milandu ija yalowa mphepo muziwe kunena kuti amalawi ambiri across ndi okhumudwa kwambiri ndi zimene zachitika ku makhoti amalawi ambiri ali ndi mantha ndipo amalawi ambiri alankhula kunena kuti judicial system yathu sili bwino and inuyo maloya ndi majaji mukuyenera muunikire kunena kuti kodi dziko lanu mukulipitisa kuti kodi tu zimaphweka ukakhala kuti zachitika kwanzako koma a- okhapidwa aja akanakhala abale anu okhapidwa aja mukanakhala inuyo bwezi pano mukumva filanso the same pain imenenso ili ndi amalawi amene zinawakhuza koma nthawi zambiri timapanga zinthu chifukwa che si ifeyo amene zatichitikira zili ngati kuchitika maliro nyumba iyo Umaziona ngati ndi zophweka chifukwa malirowo achitika nyumba ina, koma akachitika kwa iweyo. Chimodzimodzinso nkhani yonena kuti a amene anamupha nzache asaphedwenso naye chifukwa tikupanga za human rights, ndiye kumafunsa kuti kodi mukamanena kuti okupha nzake asaphedwe, chifukwa mukuyang'ana nkhani ya maufulu nanga amene anaphedwayo ameneyo analibe ufulu muona kuti zambiri zimene timasatira kuno ku malawi ndi za copycat zokopera azungu zathu zimene ife tiyenera kuzichita ngati ziko sitimapanga zosatira zache ndizi tatenga nkhani zimene zili zoopsa kwambiri zimene izizi anyamata awawa azikwanje ngati sachitidwa tame ngati anthu ena satengerapo phunziro nkhani imeneyi sizatha muno mmalawi makamakaso kumufufuza munthu amene amawatuma anthu amenewa chifukwatu ana awawa azikwanje anyamata amenewa azikwanje sikuti amangozukatu iya amenewa amatumidwa ndi anthu andale and sindikudziwa kuti kodi inu anthu andale mmapanga zinthu zimogwirizana chifukwa zikudabwisatu kuti enanso aku dpp konko amayimba mafoni kumawayimbira anthu aja akamapitilidwa komangidwa kuwauza kuti thawani and lero aku release you are not doing anything you are not on, uh, on top of the affairs chifukwa zimene zachitika zija ndi zoopsa kwambiri and apapa slowly kuno ku malawi kuzabwera gulu la, la uchifwamba magangi amene atazayambe kuchita terrorize and anthu amene ajawo funso ndi lonena kuti kodi mmene mwaachita release mujamo mmene apita mu community kodi akakhala bwanji ndi anthu nanga mboni zikakhala bwanji and ngati anthu aja amapanga makani pa polisi ali ndi unyolo kuli bwanji akapita ku community zikakhala bwanji izizi munayenera kuti muziunikire kwambiri inu a dpp munthu sumadya limodzi ndi mdani wako akhonza kukuyikira poizoni akuluakulu ananenapo zimenezi koma ife tikamanena zimakha ngati ndi ife anthu achamba anthu os- o- o- kuti m'mutu mwathu simuyenda bwino ndi kusaphunziraku koma slowly and slowly muzaziona so mukuyenera kuti muzuke pabedi pamene mukugonapo ngati mukufuna muziliyendesa ziko li mwa chi Yesu Yesu Yesu choncho simukwanisa si- simukwanisa ndipo zikuvutani koopsa ni nkhani imene yazizilisa amalawi amalawi azizidwa nayo nkhani imeneyi kunena kuti zoona anyamata amene ajawo inde khoti linanena liwapeze olakwa kapena ayi koma ndi mmene zilili maumboni analipo alipo okwanira maumboni amachita kuoneka anthu ena akumaona nkhope atatenga zikwanje ndi ziko lanji limenelo lokuti anthu azikayenda ndi zikwanje basi akumakhoti ndikumasekerera mchitidwe ngati umenewo ndi umene umayambisa nkhondo m'mayiko ambiri ndanena ndanena nkhani yachiwiri lero tikupita pa area 25 uh, hospital ku chipatala cha ku area 25c uko ku ttc uko kumene anthu akuzunzika koopsya chipatala chimenechi cha ku area 25 pa chipatala pamene pa palibepo mankhwala palibepo zipangizo ndipo anthu akumauzidwa kuti azikagula zinthu ah, ngati malezala ah, ngati majakisoni kuti azizabaya ku chipatala chimenechi ndipo manesi akumeneko ndi madokotala akumeneko akuwapangira anthu mwano koopsa inu a minister of health munayenera mupite kuja kumatchedwa ku area 25 ku c mukaone zimene zikuchitika kumeneko kunena kuti anthu ozungulira madera amenewa akapita ku chipatala sakulandira chithandizo ndipo akumauzidwa kuti azikagula mankhwala ku chip- ujeni ku mafamasi and even mafamasi onso ambiri ndi oseka chifukwa a, a Malawian poisons board akumape, akumapezekanso kuti akumapita m'mafamasi muja kaya nkhani ya nsanje kaya akufuna asegule iwowo akampezamo nesi kunena kuti taseka famasi yanu chifukwa chakuti mukugwiritsa ntchito nesi tikufuna pharmacist azibwera munomo azikapena ayiayi uh, technician pharmacy technician azigwira ntchito munomo Muona kuti ntchito zambiri za ma pharmacy zasokonekera kuno ku Malawi, kuwalanda anthu mankhwala awo, kukasiya ku polisi, mankhwala aja ndi kuchita expire, business za anthu ambiri a pharmacy zikuonongeka. So iyi nkhani imene ikuchitika ku area 25 ni nkhani yomvesa chisoni kwambiri kuti chipatala cha ku area 25 chimene chinayenera kuti chizichita serve anthu a, anthu akapita kumene kwakuvutikako mmene amavutikira ku bottom chifukwa nakonso ku, ku bottom and even many other hospitals in malawi kuli mavuto ambirimbiri nkhani ina ndi nkhani imene tikufunanso tiyibweretse kwa inu a minister of local government kunena kuti mukuziwa kuti anyamata a chipani cha dpp mogwirizana ndi anyamata ena a mcp akugawana malo pa round about ya likuni pa round about ya likuni mu bypass pamenepopo mukapitapo mukapeza pali anyamata amene akuzitchula kuti iwo ndi ma king a dpp komanso mogwirizana ndi anzawo a mcp achita timu apo alanda malo amene wa round about ya yopita ku likuni agawana pamenepa afuna amangepo mashopu nkhani iyi yomalekerera anyamata kumagawana maloyi mupitenso pa community mukapeza pa community ground paja anagawanaponso malo akumangapo pamenepajapo anamangapo tinene choncho nkhani imeneyi yowalekerera anyamatawa siku lina ndanena kale paja kuti siku lina mudzachita regret anyamatawa akuchi- slowly akuchita terrorize malawi kulanda malo even mu area 10 mu area 12 mu area 43 kwa kauma anyamata akuchita terrorize and munayenera kuti inu akuluakulu a dpp muwachite tame anyamata anu chifukwa ndiye athamangatu ndiye ayamba msangatu chaka chisanathe n'kuyamba kumalanda malo ziko ili sindikuziwa kuti kodi ziko ili likupita kuti koma ziko ilili tikalipusira siku lina kuzayambika nkhondo ndiye ndi apa mmawanyoza awa maburundi maruwandizi kumawatenga ngati ndi agalu ndi kumawazunza kodi inuyo nkhondo izakayamba kuno muzapita kuti tithokoze apolisi atalandira court order kunena kuti anthu onse maruwandizi komanso maburundi amene analandidwa katundu wawo ayambe kutenga makontena awo ku area 30 Izi ndi zofunikira kwambiri chifukwa anthu ameneajawo tikawayang'ana mu angle ina muona kuti akuchita contribute to the economy of this country even kubweretsa forex munomo komanso kuchita create job amalawi ambiri alembedwa ntchito ndi maburundi alembedwa ntchito ndi maruwandizi koma kunoko kuli chinyengo chachikulu kuno ku malawi and mchitidwe umenewu womazunza anthu obwera tsiku lina mudzazionanso nanu muli dziko lina chifukwa ndithu pachepa patalika kumalawi kuno ndi mmene zinthu zikuyendera kuzayambika nkhondo tsiku lina tithokoze kwambiri mameya onse amene asankhidwa kuchokera ku zomba ku mzuzu ku blantyre ku lilongwe kunena kuti gwirani ntchito yosamalira matauni anu mugwire ntchito mwachilungamo musakhalenso anthunso amenenso kuti mukhale nawo pa ndandanda osokoneza zitukuko chifukwa matauni athu ndi onyasa a- a- a- ajomo ajana komanso abanda iyenso wa ku Mzuzu mupange ah, mupange ah, mkumano wabwino ngati mameya mukonze masite yanu komanso even to learn from other countries congratulations mameya onse aena mwanyozedwa koma zimenezo zitayeni You need to forge ahead. Bon Kalindo, the DC. Kumulanje polisi muli bwa nanga nkhani za u, uh, u, uh, uh, u lines in charge zikuyenda bwa nanga za welfare zikuyenda bwa nanga nkhani za private zikuyenda bwa kuli chinyengo chachikulu kumulanje polisi kumene munthu ndi mkazache onse akutenga maudindo komanso nkhani zokagwira ntchito za private akusankhana okhaokha anthu aku central region kusiya anzawo alipopo kumangokodolana pakati pa usiku kuti azikagwira ntchito emweyo ndi lines in charge emweyonso ndi chair wa welfare mkazache ndi deputy choncho choncho choncho anthu akusankhana mitundu nanga kumulanje district khanso kuli bwa ndiye mwagundikako ndi kuba ndalama za global fund mungogawana kumaanamiza anthu azungu kumanena kuti amenewa ndi ogwira ntchito za chipatala koma ali azibale anu ayi mwafasa mmakhansolomu anthu akumabweramo atasauka koma akumachoka atalemera kuopsa mb- atagula nyumba atagula magalimoto ali anamakhutcha anamadyabwino